abịakwa m ọzọ ọra na eze igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ya gazie ọkwa n'ofu chukwu kele ọgalanya na ogbenye kpata na i nwere ike ịbata n'ezinụnọ ụmụnne adị ịtọ ofu nna mụlụ fa ofu nne mụlụ fa na ofu ebe ka fa jee primary school ofu ebe ka fa jee maybe secondary school eluzie university onye ọbụla aga nke ya mana nna fa zụọ fa ịtọ zụlue fa university a bịa n'ikpeazụ na ụmụnne ịtọ a ohere dịlị onye a dịlị onye a mana fa ịtọ ama ara anata kedu ife kpatara ya otu ọ dị ofu chukwu kele anyị niile chukwu dị ka papa mmadụ niile mana enwere ọgalanya enwere ogbenye kedu ife kpatalụ na ụfọdụ bụ ọgalanya ụfọdụ bụrụ ogbenye m ga-atụnye gị azụ iri bụ ife kpatara ya mana m ma ebido na ịbụa tata ọ bụ na unu nene ịbụa anwa gwa m tụnyekwu unu nke ịbụa ọzọ ya eme ya ịnọ m nere anya na comment ndị ga-agwa m tụnyekwu otu a ha ruo mmadụ iri abụa nya 20 ị ma na m ma eme nke ọzọ ọ bụ na fa elurọ a malụ na unu achọrọ na nkụzi a na unu achọrọ ya nke mbụ enwere ndị pụtara ụwa oriri ụwa oriri nwee ndị pụtara ụwa ịkọnye ụwa nkọnye ọ na-akọnye ọ na-akọnye akọnye hmm? ị fụrụ ofu ọkụkọ a gosi ọkụkọ a ọkụkọ a ị fụrụ ọ bụrụ na m riri ya ụbọchị izizi mgbe ọ dị na obele o topụta nwa obele m rie ya ọ ma yitego akwa niile o yitere ọ ma mụgo ụmụ niile ọ mụrụ m rie ya anyụọ ya na nsị ozugbo mana maka na na-akọnye ya na-akọnye ya nekwa nke a gosi nke a nke a bụ diọkpa diọkpa a na-esi ya ọ na-eyi akwa ọ na-abụ ụmụ ọkụkọ erie nne nke bụ mama ha anọrọ ya o nweziri ike Easter erie m nke a kịta mana ọ mụtago ụmụ ebe 20 tupu m na-erie ọ nya bụ enwere ndị bụ ndị pụtara ụwa oriri nwee ndị pụtara ụwa nkọnye a na-akọnye ife a na-akọnye ife na bekee a ga-asị consumers and investors ife kpatara ọgalanya na ogbenye bụ na ndị ọgalanya bụ investors ndị ogbenye bụ consumers ị ga-akata afụ mmadụ naabọ fa ejikọ aka lee anị e nye fa commission 2 2 million onye nke ọzọ ewele nke e jee club consumer onye nke ọzọ ewele nke gbago jee chọọ ebe ọ ya-egote obele anị tinyekwue n'afịa nwunye ya tinyekwue n'afịa ọ na-azụ nke obele fọzị na o were eje ife dịka n'ụlọ ụka ma ọ bụ n'ebe ọ na-alọ mmụọ were eje nyechie ife investor o nwere mgbe consumer ga-eji ka investor bụla ọgaranya ọ nyawa bụ ife nke mbụ ife nke ịbụa na-akpata na enwere ọgaranya nwee ogbenye ife nke ịbụa na-akpata ya bụ ndị mkpori ụwa e nwere ndị amara oge eji alụ ọlụ na oge eji ekpori ụwa oge niile bụfe oge egwu e nwere oge egwu nwee oge eji alụ ọlụ ejiri oge eji alụ ọlụ egwu egwu ejiri oge eji azụ afịa egwu egwu enwere ndị ga-abụ fa larụgide ụla mkpori ụwa ọ na-atụ ya nine ọ ka nọ n'akwa mana enwere ndị ma na enwere oge maka ihe niile ọ nara na-akụ elekere isii o binie ọ wụa arụ kwado o jebe n'iru ọrụ nyawa bụ ife nke ịbụa mara na ife niile nwere oge ife niile nwere oge were oge na-eme ife ị ga-abụ ọgaranya mana ghọta ya na oge enwere ife ọ gbasara gị na ya mgbe ọbụla iji wee teta ya wee teta ị na-eme ihe ị na-eme ee marakwa na ị ga-abụ ogbenye m ga-akwụsị na ịbụa unu gosi na nke a masịrị unu atụnyekwa m unu ọzọ ịbụa o luru iri atụnyekwa m unu nke ịbụa ya eme ya ịnọ mana ebe a ka m ga-akwụsị nke a biko were ndụmọdụ anyị nye gị wee mee ife bụrụ onye na-akọnye akọnye bụrụ onye ji oge eme ife welụ fa naabọ wee mee ife ị ga-aba ọgaranya tụsalụ m ozi a ka ọra na eze nweta ya ka o wee nyere onye ọbụla aka ya gazie